Адыгэр джэгукӏэ куэд къыздекӏуэкӏыу къэгъуэгурыкӏуа лъэпкъщ. Ауэ ди лъэпкъыр зэкъуауду дунейм щытрапхъэм, зеиншэ дыщыхъум, ди щхьэ куэд кърикӏуащ. Дызыхэсым дахэшапсэ щыхъум джэгукӏэ куэди тӏэщӏэкӏащ. Ди кӏэн къикӏащи, нобэкӏэ ахэм языхэзу куэдрэ зэхэтха, ауэ зи кӏэмылъамэ фӏэкӏ дымылъагъужа кӏэнджэгум дыкъытеувыӏэнущ. Нэтыныр зи фӏыщӏэри джэгукӏэр дэзыгъэлъэгъуари Тыркум къикӏыжауэ и хэкужь щыпсэу Цӏыпӏынэ Зиящ. Уи фӏэщ хъун нобэ дунейм олимпиад щыджэгухэр Абы теухуауэ мысэ хуэдэхэр щыджэгутэмэ куэд, вабдзэ ядзт, ӏэдакъэ, ӏэдакъэ ядзт, кӏэн джэгут. Башым теухуауэ баш дэудти, баш хэтӏэти мысэ хуэдэхэм щӏэтӏэти, мысэ хуэдэу джэгукӏэ куэд яӏауэ щыта адыгэхэм, джэгукӏэ куэд. Джэгуу щыта щэщӏым нэсхункӏэ я ныбжьыр нэсами, щӏалэ цӏыкӏухэм ядэджэгуу ахуэдэ джэгукӏэ куэд дэта къуажэм. Кӏэнджэгукӏэм щӏалэхэм я закъуэу джэгуу щыта. Ауэ кӏэныр щӏымахуэм щыджэгухэм, унагъуэм и хъыджэбз цӏыкӏуи сэ сщӏэрэ унэкъуэщи зэшыпхъуи зэгъунэгъуи зыхесу кӏэни джэгуу щыта ӏэпэщӏэшэ натӏэеуэ жаӏэу мысэ хуэдэ зыгуэрхэр. Цӏыхубзхэр ӏэщтепхъэ джэгуу щыта, ар нывэкӏэ зэрыджэгухэр.

Тхущӏым нэсхункӏэ ящӏт, ар аргуэру абдей къыщӏагъэдзэжти, къыздыщӏагъэдзам къынэсыжыхункӏэ ахэр зыфӏахыжу ӏэджэ джэгукӏэхэр яхэлъа. Ауэ кӏэным дыкъыхуэкӏуэжмэ, кӏэныр илъэсипщӏым, илъэс пщыкӏутӏым нэсамэ, нэхъ щыцӏыкӏухэми джэгуми ахуэдэ гуп джэгухэм хехьэу щытаӏым цӏыкӏухэр, ауэ илъэсипщӏым, илъэс пщыкӏутӏым Пщыкӏутхум ехьа нэужь кӏэн джэгухэу щыта. Дэнэ зыдэджэгухэр жыпӏэмэ, гъэмахуэм, бжьыхьэм, гъатхэм, бжэӏупэхэм, унащхьэхэм щыджэгуу щыта. Щӏымахуэм чэтым щыджэгуу щыта, мэл зыщӏэт чэтым. Мэлхэр мэкъу ирагъэшхыну щӏыбым къыщыщӏагъэкӏам А чэтыр къапхъанкӏти, махуэм зэи мыувыӏэу щыджэгуауэ щыта. Ауэ нэхъыбэу зэрыджэгухэр Фэлэз жари хъурейуэ къэтхъауэ зы джэгукӏэ иӏэт. Ауэ япэкӏыщӏэ мыр жаӏэн хуейт, дэтхэнэ зы лъэпкъми езыбы теухуауэ зы джэгукӏэ иӏэт. Ауэ адыгэхэм езыбы ятеухуау хабзэмрэ бзыпхъэмрэ дунеймрэ дунейм къызэрекӏуэкӏымрэ

Мы лъэныкъуэмкӏэр бард мэхъур. Мы лъэныкъуэмкӏэр сыдж фэху мэхъур мы и щӏыӏумкӏэр. Мыбыкӏэр сыдж мэхъур. Ауэ кӏэныр щибдзэм де зэзэмызэм мысым хуэдэу къыщыув мэхъур. Мыдей гъэщӏэгъуэну къэува сыт икӏи зы фӏэнапӏэ сщӏэкъым. Ауэ ущыджэгукӏэ ахуэдэу къэувмэ зэ дыхьэ ибдзэн. Ибдзэну ахуэдэ зы фӏыгъэ къыпхуокӏуэр. Псалъэм папщӏэ, а фэлэз жыхуэсӏар хъурейуэ къыботхъыхьри, кӏэнхэр абы и кум тыбогъэсыр. Мыр кӏэн ижь. Мы зы закъуэращ сэмэгур. Плъагъурэ, мыр Мыхуэдэу бубыда нэужьым бардэр щӏыбымкӏэ макӏуэ. Ауэ мыбыкӏэ бубыдмэ плъагъурэ, мыр мыбыкӏэ къокӏуэ и кӏуэцӏым. Мыр ижь, мыр сэмэгу. Ауэ псом нэхърэ нэхъыфӏыр, нэхъ быдэр бжэным и кӏэнра, бжэныр. Нтӏанэ кӏэныр езы лым зэрыхэлъу къэгъэвэн хуей быдэу.

Кӏэныфӏ къахь къыбжаӏэну.
Зиа къызэрыджиӏамкӏэ, кӏэныр нэхъ екӏу тщӏынщ, и теплъэр едгъэфӏэкӏуэнщ жаӏэурэ ираӏэрт. Абы щхьэкӏэ хьэцыбанэ къуэпсым, банэфӏ къуэпсым, бжьыныфэм къыщӏагъэжа псыр къагъэщхьэпэт.
Ныджы сабий джэгухэр, щӏалэ цӏыкӏу джэгухэр куэдмэ, мы къэтхъар нэхъ ину къатхъыр. Псалъэм папщӏэ, дызгурыӏуа дыджэгуну

Абы яужькӏэ мыдэ пэжыжьагъэри узэзгурыӏуэ. Жыжьэу къоуври. Ахуэдэуи хъуну мыри къэтхъари ин пщӏэ хъуну. Цӏыхуитӏкӏэ мис мы къэтхъар тэмэм. Хъуну цӏыхуитӏкӏи цӏыхуищкӏи, ауэ мыр тӏэкӏу цӏыкӏу дыдэ. Ар щӏыжысӏэр Нэхъ тыншу ипхуну, мыдэ икӏмэ сыуэкӏэныр. Псалъэм папщӏэ дызгурыӏуа мысым хуэдэу уанэ зырыз диӏэси цӏыхуищу жытӏэмэ, идодзэри мыхуэдэу къыдэгъэзея хъумэ, щахъ къэхъумэ, ар япэ еуэну. Абы яужь мы къэна тӏури идодзэ псалъэм папщӏэ. Мыри къэхъуауэ дыбжмэ, мыри етӏуанэ, мыдейр ещанэу мэхъу зыгуроӏуэри, кӏэным джэгуну къыщӏадзэ, къыщӏыдодзэ. Нтӏэ, мыр мыхуэдэу къэбгъэхъумэ. Псалъэм папщӏэ мыдейр увыпӏэ. Мыдэ убыдри, кӏэныр мысым хуэдэу уэ убыдыр, фэхур къыдэгъэзеяуэ мы бардыпӏэр и кӏуэцӏкӏэ къыхуэкӏуэу. Кӏэн сэмэгур къапщтэу щытмэ, ари ахуэдэу сэмэгумкӏэ къоувэ, еплъыт.

Мыхуэдэу уоуэр. Зэ кхъуэхункӏэ деуэ. Ауэ уи фӏэщ хъун ди къуажэ Пыгуэхьэ я зы щӏалэ джэгуу слъэгъуати, мы кӏэн идзыр зэреуэр вууэ зыхэсхамэ. Ахуэдизу шэрыуэу мауэ атӏэ. Зыри. Уэлей джэгутэмэ. Щэщӏым нэсхункӏэ тӏэ. Ныджы мор итхуа, мыри икӏа, тӏур зэу идгъэкӏа ныджы. Кӏэнхэр. Нтӏэ, мыр уанэ. Мыдейм икӏамэ, ми тӏур сэ къэсхьэхуауэ ара ныджы. Ныджы къэнар мыдей къыщыщӏыдодзэ.

Хьэуэ, мыращ зэрыуар. Ныджы, фэлэзыр дэнэ къикӏрэ жыпӏэмэ, уэ уеуа, кӏэныр икӏаӏым, мыдей къекӏуэлӏа. Мысым хуэдэу ӏэдакъэбжьэкӏэ уопщри. Мыбы и цӏэр фэлэз. Нтӏэ мыр фэлэз хъуа жери нэгъуэщӏ иримыхуфамэ, мыр мыдей игъэхъейуэ къэкӏуамэ, мыр къещтэри мыдэ къыщыщӏедзэ, къыздищта лъэныкъуэмкӏэ. Ауэ уи уанэр мыбы и кӏуэцӏым къинэхункӏэ, дэндейкӏэ ущеуэнми ухуит.

Укъыщеуэну. Ныджы чэзур етӏуанэрей цӏыхум хуозэ. Нтӏэ, етӏуанэра къэнар, ныджы сэ мыхьэ. Хьэуэ, етӏуанэрейр мыдей къыщыщӏедзэ. Ауэ адрей Бабыгуейм зэхъуэкӏауэ зы джэгукӏэ яӏэ.

Ныджы чэзур ещанэрейм къылъос цӏыхуищ джэгумэ. Мыбы и джэгукӏэр мыра?
Къэпхьэхурэ кӏэгукӏэну къикӏыурэ къэпхьэхурэ къэпхьэхурэ куэд зыхуэпхьэсу къым пкӏэну. Дэхуэдэу жысӏэн сэ сыщыцӏыкӏум зы фэлъыркъэб изу зкӏэдзи. Ара нги нэгъуэщӏ шах жари мэджэгухэ. Шах и цӏэу. Шах, шах. Шахмэтым къытекӏа къыщӏэкӏын абы нэхъ ахуэдэ зы псалъэм хуокӏуэ. Мы кӏэныр сыт хуэдизу пкъузмэ? Ар щыбдзам де ахуэдизу шэрыуэу макӏуэ, ар къекӏуэкӏыурэ макӏуэри щытехуам де и пӏэм къонэ. Лалэу бдзыу щытмэ, жыжьэ кӏуэн, Кӏэни ирихунӏым, мыбдем иригъэкӏынӏым. Адэ шахматыр дэнэ та къызрыптхъыр? Зы мыдей къитхъэ. Къахьцэ. Иджы псалъэм папщӏэ цӏыхуищ доджэгур. Мы хъуреир хэткъым мыбы.
Иджыпсту мы фа фащ цӏыкӏу дея дыздэджэгур? Нтӏэ. Мдери зы къэувыпӏэ. Мы пӏыкӏэр къимыгъэлъагъуэми хъун. Моу мдея хуэдиз жыжьэу Зы къыботхъэ. Узгурыӏуа зыр мыдей къэнэну? Зы дахэ къызэтыт зы кӏэн. Нетӏэ зэридзам хуэдэу дызгуроӏуэри мыр мыдей къонэ митӏу модкӏэ ирадзэ я кӏэныр. Ар дахуэдэу жыпӏэм кӏэным Мис мыдей бардыпӏэмкӏэ мыр тӏэкӏу трахъукӏ захуэ ящӏри, кӏэныр мыпхуэдэу мыбдейкӏэ иредзэ. Адеймикӏи мобыкӏэ иредзэ кӏэнри мыпхуэдэу бард къэхъуа. Ауэ бардыр зыри хъуӏыми,

Нтӏэ. Ар дахуэду жыпӏэм, мыбы уеуа, уеуа, тӏури уеуа, пхутегъэхуа, пхутегъэхуакъым. Абы щыгъуэ абы цӏыхуитӏым зы щӏыхуэ, щӏыхуэ зырыз иретыр. Ахуэду щэ щӏыхуэ иритмэ, мисыр къихьэхуэу ара. Ауэ абы и джэгукӏэри щхьэхуэ. Мыбдекӏэ еуа, мо кӏэным тригъэхуа псалъэм папщӏэ, абы щыгъуэ Абы щӏыхуэ ирет абы тригъэхуауэ щытмэ. Зыри тримыгъэхуарэ къэдзыжыт. Абы иридза тӏуми къэхъуаӏым. Ныджы ай тӏурикӏи, арикӏи, мырикӏи мыдей къыбгъэдыхьэн хуей. Мыдей аби иредзэри къэхъуӏым, ауэ Моде, ухуеймэ мы кӏэным къоуэ, ухуеймэ хуэмурэ къокӏуэри мыдей къотӏысыр. Псалъэм папщӏэрэ ари къеуэри мыдей къэтӏыса. Ныджы мы кӏэнхэм щӏегъэкӏэрахъуэ мыпхуэдэу. Мыбы щыщӏигъэкӏэрахъуэкӏэ псалъэм папщӏэ мы щыщӏигъэкӏэрахъуэкӏэ мыр къэхъуауэ щытмэ, мдеж щысаӏэ гъунэгъуу, митӏур мыбы къоуэри датхэнэр чэзу ейми, абы и хьэхуа мэхъури щӏыхуэ зырыз яретыр. Ахуэдурэ щэ къищтэу щытмэ, мы кӏэнхэр абы ищтэу ещтэри ӏуокӏыж. Мыр Зэуэ пхузэгъэцӏыхунукъым мыр ӏэджэуэ зыхокӏыр. Илъэс дапщэм джэгун щӏэвдзэрэт зиӏэ? Уей, сабий дыдэуи джэгухэр езыр-езыру зыдэджэгухэуи щытатэм, ауэ а нэхъыжьхэм еплъурэ зрагъащӏэу къыщӏэкӏынт псорикӏ.
Илъэс дапщэ хъуху уджэгумэ тэмэмт, емыкӏу мыхъун хуэдэу. Мыр зи иныжьагъ, зи ныбжь дынэсам хэти кӏэнджэгукӏэ жаӏэу хужамыӏэн щхьэкӏэ.
Нтӏэ, сэ слъэгъуа къыбжесӏэн. Ди бжэӏупэм кӏэн сӏыгъыу сэр-сэру сыджэгуу сыӏусти, Къыпэ я зы щӏалэрэ Пщукӏэ я зы щӏалэрэ къыӏухьа. Къып Пщукӏэр си гугъэм Къулъкъужын Абзыӏуэнхьэблэ къыдэкӏахэр сфӏощӏыр. Арати, сыдей кӏэн щащэхуа ахъшэкӏэ, ахъшэ зыкӏэрычакӏэ.

нэсат. Сыт хуэдэ дыдэ джэгукӏэми зы фӏагъ гуэр къыпокӏуэ, джэгум икӏ и дежкӏэ. Мис мы кӏэнджэгум сыт фӏагъ хэлъыр, сыт зыгуэрым зригъэужьрэ сабийм? Уэлэ и щхьэми зрегъэужьым, и псэми зрегъэужьым, ахуэдизу кӏэнджэгуным дихьэхти, пщыхьэщхьэм ӏэщыр къыдыхьэжмэ, ар къахужын хуейт, абы дымыкӏуэу, ахуэдэу кӏэн дыщыджэгу хъурт, унэм щӏэсар нэхъыжьыр къыдэшхыдэу.

Абы яхури абдей щагъэхъур. И лъащӏэкӏэ кӏуапӏэ иӏэми, и бгъуитӏымкӏэ лъа ебиси, и гупэмкӏэ къуажэ лъэныкъуэмкӏэ къэтӏысати, щӏалэ цӏыкӏуитӏ шкӏэ ягъэхъурт. Дэри абдейм ахуэдэ хэщӏауэ зы щӏыпӏэ диӏэт абдеи, абы дыкӏэлъыплъыну ди адэм дригъащти. Ныджы а щӏалэ цӏыкӏуми кӏэн къыздрихьэкӏт, сэри кӏэн схьауэ, А жыхуэсӏэ псыхъуэмкӏэ и лъащӏэкӏэ мыдрэнхэ я щхьэл дэт. Гъуэгу йох абы къизгъэкӏыр ара гъуэгушхуэ. Ныджы а щӏалэ цӏыкӏумрэ дэрэ гъуэгум и кӏуэцӏым дей мыс мыхуэдэу фэлэз къэттхъри кӏэн доджэгур, ауэ сымэжэлӏа шыджагъуэи хъуа шыджагъуэри блэкӏа си къуэшым шхын къысхуихьыну жызори. Си къуэшым хьэлывэ ягъэжьауэ къихьа, хъуржыным илъу.

Зы гупщысэ зы ӏэпэӏэзагъэ къыдокӏуэкӏыр.
Езы кӏэн псалъэр дэнэ къикӏа и хьэлэм щӏи купщӏэкӏэ къикӏыр зыгуэрэ? Ныджы мы мыдекӏэр ӏэлъ жытӏа тӏэ. Ӏэлъчэрокъуэ зыхэсхырт сэ. Ауэ лъэхъэнэ куэд блэкӏри, пасэрей лъэхъанэм лъэпкъыцӏэуи къащта мыр.

Хабзэми псэуныгъэми теухуауэ, датхэнэ зы лъэпкъым хуэдэу, дэри кӏэным теухуауэ зы дуней дыпсэуа ныджыстуи допсэу, ауэ тӏэщӏэхужа зэман псэукӏэм теухуауэ, лъэхъэнэ псэукӏэм. Уи фӏэщ хъун, метрэ тӏощӏым къыщеуэу щраху хъутэм, кӏэрахъуэкӏэ укъеуэмэ пхутегъэхуэнкъым, ахуэдизу цӏыхухэм я ӏэр есати, Дахуэду жысӏэн, мыбы? Белардом ещхь, дахуэду сеуэмэ, дахуэду икӏын, дэнкӏэ сыщеуэмэ нэхъ хуэзэн, мыс ахэр куэд хэт, мыбы гупщысэ хэт, ӏэпэӏэзагъэ хэт, ахэр уэ пхэмылъмэ, уахьэхуну ара игъащӏэм зы кӏэн зомыхьэфыну? Хъыджэбз цӏыкӏухэр щыбгъэджэгу къэхъуртэ кӏэным. Къывэлъэӏумэ. Хьэуэ, ар ӏэпэщӏэшэ джэгухэт. ӏэпэщӏэшэ жыхуэтӏэр ӏэпэр щӏэпшэу къыщӏэкӏыжа нэужь, ӏэпэщӏэшэ жаӏэт, натӏэеуэ жаӏэт. Яужь къинэм и нэр ирагъэуфӏыцӏурэ моуэ и нэр зэуфӏыцӏэт. Мыс мыхуэдэу еуэхьэти, абы ӏейуэ щигъэузи мэхъу ину еуэ. Ныджы мыбыкӏэ еуэт, мыбыкӏэ еуэт. Датхэнэмкӏэ сыкъызэреуар ицӏыхукъым. Аргуэру и нэр ирагъэуфӏыцӏти, аргуэру еуэ. Мыс ахуэдэу натӏэеуэ джэгухэу щыта. Абы щыгъуэ Хъыджэбз цӏыкӏуи щӏалэ цӏыкӏуи унагъуэр зэхэтӏысхьэти, джэгухэт. Ар щӏымахуэгъакӏуэ нэхъыбэу. Нтӏэ. Нтӏанэ ӏэщ цӏыхубзхэр зэрыджэгур ӏэщтепхъэт. ӏэщтепхъэ и нывэ щымыӏэу мо кӏэнымкӏэ мащӏэу сгъэлъэгъуэн сэ. Псалъэм папщӏэ тхукӏэ мэджэгухэ. Мыдейр сыт хуэдизу кубми, мо ӏэпэӏэзэу.

Мыр ӏейуэ псынщӏэ ӏэпэӏэзагъэ хуей щхьэ хуей. Мыр цӏыхубз джэгукӏэ. Мыр цӏыхубз ара, ӏэщтепхъэм и цӏэр. Нывэ хужь цӏыкӏу, нывэ щакъэ цӏыкӏу псыхъуэм къыщащыпти, абыкӏэ ящӏ. Нтӏанэ ӏэпэщӏэшэр уэзгъэлъэгъункъэ? Иджы мыбы щхьэкӏэ тӏу щӏыдошэ. Иджы къэхъуаӏэм, чэзур адрейм ей. Иджы адрейм папщӏэ идзэмэ, Абы и къэхъуаӏэм адрейм нэса. Ауэ шиблымэ тӏыс, а тӏу-щымэ тӏыс, а пщӏымэ тӏыс сабий цӏыкӏухэр къотӏысэкӏ хъыджэбз цӏыкӏухэр, щӏалэ цӏыкӏухэри зыхэту мэджэгухэр. Зыхэту мэджэгухэ, мыбы и цӏэр Натӏэеуэ. Ныджы мы тхур щӏэпшэу къыщӏэпшыжмэ, къэгъэхъуам техуауэ, а мащӏэ зыри щӏэзмышам и натӏэм йоуэ.
Псори зырызурэ? Хьэуэ, а зыуша, япэ зыушыара еуэр. И натӏэм йоуэри, дэтхэнэращ сызреуарэм хуэдэу игъэлъагъури мыра жи. Хьэуэ, мыра зреуар, аргуэру ахуэдурэ мэджэгухэ атӏэ, щӏымахуэгъакӏуэу. Хъыджэбз цӏыкӏухэм феуэну тӏэкӏу, ӏэмэ нэхъ мащӏэу феуэрэт, нэхъ щабэу зэрыхъыджэбз цӏыкӏум къыхэкӏыу?
Уей, гушыӏэм къыдэкӏуэу ини цӏыкӏуи щеуэ хъухэт. Зэзэмызэ ябзыщӏурэ еуэ щеуэ хъут къицӏыхуми. Ара здэтыр.
Нтӏэ фи адэ-анэхэм, дэдэ-нанэхэм факӏэрыс хъунт, тэмэму вгъавэ, кӏэн тхухэвгъэкӏ, жыфӏурэ. Ныджы ар лым езыр езы абы хэлъу мавэри, Зэзэмызэ къыщыхах мэхъури, а мывэу къонэ, мыс а мывэу къэнахэра хьэкъуей хъур. Нтӏанэ датхэнэ кӏэнри уанэ хъукъым. Уанэр тӏым ейр. Иджы а ӏэпэщӏэшэм ещхьу Натӏэеуэм хуэдэу хъурейу къатӏысыхь щӏалэ цӏыкӏухэми кӏэныр идза. зэщхьхэр зэбундэкӏыну. Нэхъ захуэу жытӏэнумэ, зэфэгъухэр зэбундэкӏыну. Ар дахуэдэу, ауэ мыр щызэбундэкӏкӏэ нэгъуэщӏым жьэхэуэмэ, уэ уи ӏуэхур уша чэзур адрейм лъосыр. Иджы зэфэгъу дэтхэнэра щыӏэр?

Къащӏэкӏа чэзур нэгъуэщӏым лъыса. Иджы нэгъуэщӏым щхьэ доуэ жытӏэн? Жьэхэуа. Мыри хъарзынэ хъуа. Да. Гъатхэ щыхъуам де щӏалэ цӏыкӏухэм вы зыдагъэхъуу щытащ. Щывэхэм сытам Теухуауи, абы щыгъуэ баш Дауд башхетӏэ джэгухэу щыта. Хьэуэ, ар гъэмахуэ мыхъуауэ пхуэгъэлъэгъуэным, ахуэдэ джэгупӏэ пщӏы бгъэхьэзырын хуей. Щӏалэ цӏыкӏухэм я закъуэт, хьэблэм дэтыр, къуажэм дэтыр, зэрызыхуэс, зэрызыхыхьэ, а махуэм теухуауэ псоми ӏуэху ямыӏэу, яӏэми ӏуэхур нэгъуэщӏым къыхуагъанэрэ езыхэр къакӏуэу Джэгухэу щыта. А губгъуэм нэхъыбэу щыджэгухэр ӏэрыхъ джэгухэт, щӏэтӏэ джэгухэт, щӏэтӏэ жыхуэтӏэр мыхуэдэу хъурейуэ къаувыхьти псоми ӏэрыхъ жаӏэ моуэ мыхуэдиз хъууэ пхъэкӏапэ, упсауэ. Ар и гъусэм хуидзти, ар башкӏэ еуэн хуейт. Башкӏэ е, фӏыуэ еуэу ӏэрыхъыр жыжьэ кӏуамэ, ар къехьыжыхункӏэ ар здэщытым дей кумб къатӏырт. Нтӏанэ зы сыхьэт джэгуа, сыхьэтитӏ джэгуа, дэтхэнэм ейр нэхъ куу хъуами япщти, ар щӏатӏэу щыта. Езы щӏалэ цӏыкӏу, атӏэ, ахуэдэрэ щӏэтӏэ джэгу.

И ӏуэхур абдеж щыухт. Нтӏэ, ди сабиигъуэр дигу къэбгъэкӏаси, зы сабий цӏыкӏу усэ къыжытӏэн. Усэм и цӏэр Гущэ. Иупӏыкӏас уи куэщӏ, Дахэнагъуэ дыщэ. Иупӏыкӏас уи куэщӏ, Сосрыкъуэ и гущэ. Зещӏэ кӏуэгъуэ нэс тебгъэхьас гъуэгуанэ. Анэ бгъафэ нэс ухъуас ещмэ нанэ. Дэри ди ныбжь хэкӏуэта хъуаси, ди гур абыхэм ядэджэгу хуэдэу аргуэру зы усэ цӏыкӏу дахэ жытӏэн. Усэм и цӏэр Гъуэрыгъуапщкӏуэ. Мэджэгу сабийхэр Гъуэрыгъуапщкӏуэ, унэ къуэщӏблихэм зыкъуагъапщкӏуэурэ, ӏугъуэ насыпхэм ходжэгухь. Сахишэжауэ гъащӏэ гурыфӏыгъуэм, си гур ахэм ядоджэгу.
Нобэ къыдэплъахэми мис мы кӏэн джэгукӏэр къащтыжыну, ди лъэпкъым къыхуэщхьэпэну, мыбы ириджэгу нанухэм я ягукӏи, я псэкӏи, я ӏэпкълъэпкъкӏи зэпэщу, зэгущу, заужьу, адыгэгу, адыгэпсу, цӏыху узыншэу къэхъуну Тхьэм жиӏэ.